ihe nwoke mere nwoke ibe ya bụ lee nke a jidere m onye ahụ ị tara arụ n'isi n'asọghị ntutu mgbe ọ ga-ata gị n'ike nya ejula gị anya na ọ gaghị asọ nsị maka na ọ bụ mgbe e leliri nwa ite ka nwa ite ji agbanyụ ọkụ maka na a sị dike ị ga-eme gịnị dike emee ihe maka na ọ bụ ị ga-eme gịnị ka dike na-asọ ntị adịkwa ekele nwa ogbenye na-adị ka arịrịọ n'ihu ọgaranya onyemaechi bụ nwa ogbenye ọ dị naanị afọ isii nri ọnụ na-ara ha ahụ na ha dara ogbenye apụtaghị na nna onyemaechi anaghị agba mbọ ma ọ bụ na ọ dị umengwụ mba kama ọ bụ o mewere na chi ekweghị o nwere otu ọgaranya bi n'ogbe ha ọgaranya a anaghị eji anya ahụ ndị ogbenye ọ na-ewe ya na ndị ogbenye bụ ndị umengwụ na ha anaghị agbasi mbọ ike naanị ndị ọgaranya ibe ya ka ọ na-enye ihu o wee ruo otu ụbọchị nne ọgaranya anwụọ onye ogbenye akpọrọ nwa ya amauche sị ka ha gaa meere ya ndo maka nne ya nwụrụnụ mgbe ha rutere o wee bụrụ na ọgaranya a ka nọ n'ime ndị nke nọ n'ezi eche sị ya buru oche ya na nwa ya amauche chere ya na ọ na-agbatute ozugbo ọgaranya agbatute o were anya wee hụ ebe nwa ogbenye a nọ n'ala ya na nwa ya o jiri ọsọ gaa buru 2 by 2 sị ha si be ya laa o cheghị ntị ka ọ nụ ihe nwa ogbenye ya na nwa ya nwere ikwu ihe nna onyemaechi na-ajụ bụ emere m gịnị ọ bụ ndị nọ nso bụ ihe napụtara ya 2 by 2 ọ kaara pịa ya ihe nna onyemaechi tọrọ na-ajụ bụ gịnị ka m mere ndị nọ nso asị ya ya pụọ ka a ghara ịpịa ya ihe ọ kpọrọ nwa ya si ebe ahụ pụọ ka ọ laruru oke ebe akwa mkpụrụ obi amuche ajụọ nna ya o nwere ihe na-esere ha abụọ nna ya sị ya mba mana ihe ahụ e mere oge ahụ abaana nwata a n'ime o buru ya n'obi wee ruo mgbe o toro amuche foro ntutu taa sị na ya ga-akpatarịrị ego o tinye ya n'ọrụ ozugbo na-agbasi mbọ ike chukwu agọzie ya ọ kpata ego n'uche ya na ọ ga-eji ego ọ kpatara mewe onye ọgaranya obi mana ụwa anaghị adị ka e chere ka ọ bataziri imewe obi o wee wute ya na onye ọgaranya anọzie ndụ ọ mụta ụmụ kọọrọ ha ihe ya na nna ya gabigara ụmụ ya ejirikwa ya kpọkwa ezinụlọ ndị a asị o wee bụrụ ihe si n'aka fee n'aka ruo taa gee m ntị ejila na ọnọdụ adịrịla gị mma wee na-akpaso ndị ị ka mma agwa ọjọọ ụwa anyị hụrụ na-eme ntụgharị o nwere ike onye ọ dịrị njọ taa echi ọ dịrị ya mma o nwekwara ike ọ gaghị eme n'iru gị na ụmụaka gị ahụla m ndị nna ha mepere ọtụtụ companies ndị e mepeere ahịa ndị a rụụrụ ụlọ n'ọtụtụ ebe dị iche iche o wee ruo ka nna ha gbaketara azụ ha adara ihe ndị ahụ rekpọọ akara i jiri bịa ụwa nwere ike ọ bụghị nke ụmụ gị jiri bịa onye bịa o mee ihe nya na chi ya kpebiri ọ nwụọ ọ laa na chi ya ụbọchị e kpochiri nwoke aja ka ihe niile ọ rụrụ gwụrụ ejila na ị kpatazina ego nri ụmụ ogbenye na-asọzi gị oyi ọ pụtaghị na ha anaghị agba mbọ ọ bụ o mewe na chi ekwenye nwata kpata ego okenye agawuru onwe ya n'ozi mana ọ mara asa ahụ marakwa onwe ya maka na a sị nwa ma anaghị ebikwa gboo ntị adịkwa ya gazie